igbo bụ igbo ekele m ụnụ ọ lọlọ nneka chimezie na-ekwu anyị na-ewetara ụnụ ọnọdụ igbo eji m ohere a na-ekene igbo niile ebe ọbụla ụnụ nọ ebe ọbụla ụwa sọtụrụ ọkachasị ndị igbo nọ in diaspora ka anyị ncha si wee gbakọ agbakọ lụọ ọgụ ka dike gosi na igbo ka anyị bụ wee wechata peace n'ala igbo ọrụ anyị ka na-agakwa n'ihu maka na onye ndị iro gbara gburugburu na-eche ndụ ya nche anyị ama na-arahụ sị na enwetago peace no the peace is even far from us um, anyị na-adịkwa ready na-agba mbọ ịhụ na um, udo ahụ ka chịrị because ọtụtụ ihe abatago n'ala Igbo ọtụtụ ndị dị involve na insecurity mere n'ala Igbo of which m ga-ejizi nwayọọ na-agwa anyị my findings so that ka obodo ọbụla mara ka ha si anọkwara mana ihe m na-agwa ụnụ one thing m na-agwa ụnụ igbo ebe ọbụla ụnụ nọ for sure wụ na e nwere plan ime jihad n'ala igbo chụsịsị anyị n'ala igbo nke mekwere and mmadụ anọzighị n'ala igbo nke mere m ji Ogwara na-ekwu polygamy as a form of inweta population eh, because ọtụtụ ụmụ anyị na-amụ na mba dị iche iche ama nnata anyị nwa na onwe anyị mụsịrị ụmụ na mba ha anatabeghị ọ na bụ ụmụaka a mụrụ ga-anata and then na-emekwe ka na-eme ka anyị ghọtakwa na ọ kwa otu a ka ndị Fulani si wee kpafuo ndị ọzọ bichie ebe ha today ha bụ ndị na-awagharị achọ ndị ha na-anara be and ndị Fulani ahụ eleela anya hụ na ọ wụ ala Igbo dịka nke dị vacant n'obere oge mmadụ nọ na ya ga-agwụ at least ndị Igbo nọ na ya ga-ekpochapụ dị otu ee ụmụ anyị mụkọchi na mba dị iche iche ama nnata ya ka m jikwa na-eti mkpu ahụ ihe gbasara population population ahụ bụ ihe ọzọ igbo nwe m na anyị ga-etinye anya tinye ọnụ mara ihe a ga-eme ya na-agwakwa ụnụ na ọrụ anyị ga-continue na-agwa ụnụ nọọ ihe m fụgasịrị n'ala igbo otu dị iche iche like m gwara ụnụ na mbụ na enwebeghị nga m gagide n'ala igbo hụ ipob monday ka m na-eji aka eji akpagharị so enweghị ndị na-eme enforce sit at home monday ka m na-aka eji akpagharị n'ala igbo ehe ya ka m ji wee lecha anya mee video sị ndị governor anyị na Joe Igbokwe echefugo na ọ sit at home kpọtara ndị army na ndị Igbo ka na-anọkwa na that sit at home ọ ya kpaliri ihe inu- a- Anambra now and thank God ha etinyewere ya ọnụ ụzọ ọbụla ya gaa ọfụma ehe ka m na-akpagharị ihe niile ahụ m kpagharịrị ahụhụ m IPOB anyway ahụhụ m ESN ndị m na-ahụ n'ụzọ wụ Ebube Agụ army ndị m gbakarịrị one day bụ ndị a na ndị sị ha wụ ụmụọma and this ụmụọma nọ under the command of Biafran Liberation Army and Simon Ekpa na-enye ha instruction that time so mụnwa chere na ị ma na Nnamdi Kanu pụtara sị na Simon Ekpa otu ha siri gwa ya ihe o kwuru maka ọ na court ka ọ na-ekwu ihe so Simon Ekpa sị gebe ya ntị na ọ yanwa ga na-ekwupụta eziokwu na nwa ga na-eleadzi now okay and so anyị niile na-eso n'otu ahụ although ihe Simon na-eme na-ekwu gbaka contributeru mana ebe ndị nwana na-eme n'ihe nwasọ ihe ha na-eme mana a lot of findings ọkachasị mgbe m hụkọtara ihe m na-ahụ sị mba na ihe a akarịa ka m ji wee jee Sokoto ka m gaa nụta n'ọnụ Nnamdi Kanu ee Eh, onye na-elidusi eh, eh, IPOB na Biafra ha nwana amadị m ndị nke a na-akpọ DOS Nnamdi wee clarify ya ihe o clarify ka m gachara iji ahapụta onye na-ekwu n'elu na-ekwu n'ala wee tinyezie anya na mmiri wee chọpụta ọtụtụ ihe of which m ga-atọpụtara ya ụnụ ee eh, agaghị m adị surprise na e nwere ike mekwa m attack mgbe m na-aga nke m na-aga na-ekwu nke m na-ekwu na ha kpọga m IPOB na ọ mụ na-asponsọ IPOB na bụ nke a na ọ mụ bụ nke a well of course m ma na eziokwu has a way of overshadowing lies mana it will take time mgbe ahụ m na-aga ihe eh, newly it was terrible na my social media account enweghị ihe a na-anaghị akpọ m mgbe ahụ enwebeghị m fans and enwebeghị m ndị Igbo ka na-enyo m ha amabeghị ihe m na-eme ha amabeghị ụdị mmadụ ihe m bụ so enweghị m fans that could counter but m jisie ike because ama m ihe m na-eme and ama m ihe m na-ekwu and ama m na ka ị na-ekwu okwu ndị mmadụ ga-etinyezi anya na mmiri and thank God ndị mmadụ mechakwa ghọta na ihe niile ahụ m na-ekwu bụ eziokwu obodo ọbụla lite wee nye aka anyị nwee peace and ka anyị continue na-enwe peace ahụ ọ ga-adị mma ka anyị m ga-akpatụsị ụfọdụ ihe aka wee were ohere a na-ayọ ndị Igbo biko ka ụnụ hinye IPOB aja n'ukwu because oge m kparị ihe m kparị ka m ji sị onye ọbụla pụtara sị ụnụ na ọ IPOB na-eme ihe na-eme n'ụlọ jide na ya onye ahụ ma ihe na-eme n'ụlọ IPOB for me for ole nke m hụrụ ahụ ugbu a na meant well mana mana na otu ahụ o minụrụ well a ga na-ablackmail ha so most of ihe niile e boro IPOB ihe na-eme n'ụwa blackmail and Nnamdi Kanu pụtara kwuo na ọ ya nwa bụ eh, onye isi DOS so na onye ndị IPOB ga na-elere anya of which uh, by extension onye ndị Igbo ga na-ege ntị ihe ọbụla wee na-agwa ụnụ ugbu a ndị Igbo ihe ọbụla na-esighị n'ọnụ ndị DOS pụta eh, ọ wụ o sighị through Nnamdi Kanu ihe ọbụla maka ọ na ọ bụrụ na mụ na-eche na ọ chọọ izi ozi ebe ọ ya wụ onye isi ndị DOS and ọ nọ na nga ọ ga-ezi ya through his DOS n'uche nke m so ka anyị jisi na ike hiri Nnamdi Kanu aja then wee tinyezie anya na mmiri mana otu dị iche iche onye na-eme nke ọ na-eme onye na-emekwa nke dị mma anyị akụọrọ ya aka sị ya jisi ike mana onye na-eme nke na-adịrọ mma anyị gbakọ na agbakọ chụpụ ha n'ala Igbo ndewo